Mmodzi mwa anthu amene amakhala akutinyamula pa international level all the time kunoku ku Malawi ndi Mai Joyce Banda ndipo apanso akukatinyamula kachikena. Kutino kumeneko ku Madagascar tu kuteko. Iwowo nde kukhala otsogolera timu yonse ndithu imene yatumidwa ndi Sadc kukakambilana ndi anthu kumenekoko kunena kutino azitsogoleri ndi anthu wamba nonse tiyeni apa. Tiyambeno tikambirane nkhanizizi kunena kuti mukumenyana zifukwa chani? Tiyeni tikonze dzikoli hi taganizanitu pamenepo okatsogolera kukhala iyeyo tikonze dziko lanuli zipolowe zanuzi zonsezi zithe izi tiyeni tikambirane pa tebulo apa tione kuti kodi tingakonze motani mpakana tikamachoka kuno dziko litata litalongosoka ma guy kutinyamulatu amayitu amayi kutinyamula kumakambabe kuti iyiso ndi iti iti Chabwino, mmbuyomutu makamaka miyezi yapitayo kunapezeka zonena kuti Mayi Joyce Banda adasankhidwa ndi bungwe la Sadc, eya, kutino apite ku Madagascar, eya, kumenekoko akathandizire kubwezeretsa mtendere. Kukamba za mtendere ku Madagascar kodi nde kuti kulibe mtendere? Chomwe chinachitika ndi chonena kuti mwezi wa October 2025, 2 months ago imeneyo, kunapezeka zonena kuti tufanzi yokwiya kwambiri motsogozedwa ndi achinyamata a mu dziko la Madagascar lomweno ndi limodzi mwa maiko amene ali mu Sadc. Anapezeka zonena kuti achinyamata tu anamenya mademo oopsa kwambiri. Mpakana nde kunalitu kulimbana ndi ngakhale achitetezo a president mpakana ankafuna kukamugwira president yo n'kukam'finyafinyano live and direct. President wa dzikolo nthawi imeneyo analitu Andry Rajoelina anapezeka zonena zotitu anachoka kuchokedekatu m'dziko muja. Mpakana anachotsedwa pa mpando impeachment kumugwetsapo pa mpando. Mpamene kunapezeka kutino military inapanga take over amwene asilikali coup detat imene ija talanda dziko tsopano lili mmanja mwathu nde kwakhalabetu kulitu zipolowe enanso kumadabwa kuti ankamenyana pa zifukwa zotani ankafuna kumchotsa president ndipo anamchotsa pa zifukwa zotani achinyamata samakondwera ndi zomwe zimachitika mdzikomo makamakano ulamuliro wabwino kunalibe kupezeka zoti munali chinyengo osati masewera achinyamata samanjoya zintchito kunalibe, moyo unangofika paja ponotapa nde basitu, amene amapindula anali okhaokha amene anali odziwika bwino, andalewo nde zimaikoma nde kuti no anthu umphawi kumangokwererakwerera ponoti ayi tipangepo kanthu kuphatikiza apo nde kutinso magetsi, madzi, zinali zinthu zosakhala bwino condition yawo. Basitu ndi mmene anapezeka kuti ampanga impeach kumchotsatu president amene ujayi, a poli, a asilikali ndi kupanga takeover. Koma kuchoka nthawi imene ija kuzafika panopa anthu aja ndekuti pakhalabe pali instability eti? Nde zotibe zinthu sizikulongosoka nanga simmadziwa asilikali aja asilikali si andaletu asilikali sangatsogolere unless akhale ali ndi mphatso ya utsogoleri ngati m'ene alili uja timamuti ndani kodi waku Burkina Fasoyi Ibrahim Traore. Koma asilikali aja amakhala oti mphatso system sangadziwe nanga nkhani za chuma akaikako ndani zinthu zambiri zimakhala zasokonekera sokonekera nduna oyang'anira zachuma akakhala ndani kodi zinthu zambiri kwabasi mwaona ndeno kuchoka nthawi imeneyo kufika panopa kusokonekera kwa zinthu kumeneko kukufunikira zoona kuti no kubwezeretsedwa kuti zikhazikike bwinobwino koma kuti no zitheke zimenezo ndekuti akuyenera akhale pansi akambirane asilikaliwo akhazikidwe mbali iyi A, anthu a mdzikomo a, akuluakulu akhazikitsidwe pa, a omenyera maufulu, achinyamata awonso, onse akhazikitsidwe pamenepo. Zipani za ndale, onse a ndale akhazikitsidwe, onse akhalekhale pansi ndi kutani, ndi kugwirizana pamenepa pa zoti tipanga motani. Pamenepa akakhazike no ni ndani no pansi nkukatsogolera zimenezi. Ndi pamene no bungwe la Sadc, tikamakamba za Sadc tu tikukamba zonena kuti maiko amene ali kumwera kwa Africa, Zambia, Malawi. Zimbabwe south africa madagascar kumabwera tanzania mwaiona anakhala no pansi no sopano kukhala pansi kunoti tiyeni tisankhe no munthu amene apite akaimilire kumenekoko kukatani kukatsogolera zokambiranazo nde tisankha ndani ah taunikani munomo amene ali wamkulu amene angagwire ntchito ndani pamene no anadzanyamula no kuti athu athu mayi banda mwaiona Ali ndi Joyce Banda yekha angagwire ntchito chifukwa iye nde pa international amadziwa kupanga dialogue bwino, kucheza bwino ndi anthu a mbali zonse zonse. Timtenge iyeyo Mayi Banda adzatu kulandira uthenga, Amama inutu ndi wonena kuti tikutumani mupite ku chani? Mupite ku Madagascar. Nanga apanga bwanji? Amayinso sanaphwekese, ali musadandaule inetu ndipita kumeneko. Mtendere utani? Utheka. Nde amadikirabe no ma go ahead kuti no ziyenda motani ndipamene no anakambirana no dzulo kunali kuteko meeting amati ex extraordinary summit imeneyo koma imachitikira nde kuti no ma chani aah pa amati ma zoom awa amacheza amagwiritsa ntchito kaya ndi ma foni kaya chani koma internet to kulumikizana Onse azitsogoleri a mu Sadc ndekuti unayi china Ramaphosa, amene anayimira Malawi anali ndekuti Jane Ansah sanali Peter Mutharika koma ndekutinso mmayiko ena mwina momwe amakhala pansi kukambirana tipanga bwanji awone kuti aa apa nde tsopano tikuvomereza kuti tipange deploy tikutumizano team ya akuluakulu, panel of elders, kuti apite ku Madagascar ndipo motsogozedwa ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino amene Dr Joyce Banda. Amayi. Apite kumeneko akaonesese zonena kuti no akachite zokambirana mpaka na bata likabwerere ndithu kumenekoko nde kukabwerera bata kwake kukakhala zotani akunena kuti amayi simupita nokha mukhalanso mukupita nde kuti ndi ndani ndi Joaquim Chissano yemwe anali president wakale wa dziko la Mozambique komanso ndi Sadc special envoy amene tinamu tinamu tinayamba kumutuma kuchoka kunoko kuti no chilichonse chochitika ku Madagascar opitako ndiyeyo Mwaona? Komano sakatsogolera ndiye mukatsogolera ndinu chifwa inu ndi amene muli nkuthekera basi mupite kumenekoko ameneyu Joaquim akakufotokozerani mmene zakhala zikuyendera kuti mukakafika kumeneko musamakachita kufunsa kuti chinachitika ndi chani kodi zinakhala motani mukakhala muli ndi information yonse amayi aja avomera ndiye kuti akhala akunyamuka kumapita kumeneko afuna akakwanitse zinthu zotani kumeneko akapita amayi awauza zoti akaonesese zonena kuti eh, nkhani zomwe zili kumenekoko ndizokhudzana ndi constitutional reforms eti, ndekutino malamulo ena ndi ena samagwira ntchito bwino ndekuti anthu akeno akakhale pansi ndikukaona kuti pali kuthekera koti angakasinthe malamulo amenewo pakaikidwe malamulo oti angakathandize nzika za dzikolo kuchoka pamenepo electoral processes ndekutino pakaikidwe ndondomeko zakavotedwe kuti kodino mumapanga mumavota bwanji kuno akazisinthe kutino anthu apange zoti akavotere mtsogoleri amene akumufuna. Kuchoka pamene paja nde kuti no malamulo rule of law kodi no ma police akumagwira ntchito? Malamulo akumagwira ntchito kapena malamulo akumangoyang'ana mbali ina yake mwina anthu olemera sakupanga ujeni anthu osauka ndi amene akumangidwa zikukhala bwanji mukaonesese zonena kuti zimenezo zikutani eh mwakazilongosola bwinobwino malinga ndi ma treaty amene ifeyo magwirizano omwe tinapangana kunoko ku Sadc Ajatu avomereza ndekuti Cyril Ramaphosa yemweno ndi a Chairperson wapampando wa Sadc komanso President wa dziko la South Africa wapezeka zoti watsimikiza kuti musadandaule tionetsetsa zonena kuti chigawo chakumwera kwa Africa kuli mtendere chifukwa tikapanda kuika kumalowerera chonchi ndekuti kuzangokhala chipwilikiti chokhachokha ndekuti kuzakhala kopanda mtendere kunoku sitikufuna kulowe ngati mmene kulili kuja ku Sudan kumakhala zinkhondo chanchanchani cha ku East Africa kumakonda kukhala zinkhondo ziti zigawenga sitikufuna zimayamba chonchi sitikufuna zimenezo tifuna mtendere konsekunoko ayi zinthu zabwinonsotu ngati izo ifeyo nde zatisangalatsanso zimenezi makamaka pokhapo pongosankha amayi Joyce Bandapo kuti apite kumeneko hmm? Mwaonatu, zimachita kuonekeratu kuti awawa mphatso ali nazo zoti angakagwira ntchito zina zake. Tikanavotera Mayi Joyce Banda ndikuwaika pa mpando ngati President zinakakhala zovuta kuti azikagwira zintchito ngati zimenezi. Koma amayi Joyce Banda and munawaonanso anavomerezatu sanachedwenso iyayi. Sanachedwe olo mpang'ono pomwe ndisi anali mo- moyo wawo patsogolo. Samasunganso zimangawa yayi. Peter Mutharika akawaimbira foni ndikufuna mukapange zotere asa- akumathamanga sakuchedwatu. Mwaiona imeneyo? Zimene timafunikira ndi zimenezi. Ena angoti no zisankho zatha asankhidwa iyayi bungwe la kuno chairman ndi chair wo- wo- woman wotsogolera ndi inuyo wapampando wake bungwe la kunoko la chani la ku la ku la ku America kunoko. Aa zotheka bwanji? Apanso takusankhani mupite mukatani mukatsogolere ku Madagascar china chilichonse mukakhazikitse bata kumeneko akhale pansi nkukambirana zimenezi zinthu zimene ngati dziko tikuyenera tizinyadira congratulations kachikena amayi Joyce Banda mukapita kumenekoko mwanyamulatu mbendera yathu ya dziko la Malawi mwatinyamula tonse amayi amayi tinyamuleni nde musata musatigwetse mupite kumenekoko mukatchaye kugwetsa kuonetsetsa zonena kuti at least anthu akakhale pansidi ndikukambirana kumeneko eh, makamaka anthu osaukawo nde mukamvetsere bwinobwino amenewo Mu- mudzikapatsa ma chances adzikayankhula kwambiri amenewo osaukawo kuti mukamve bwinobwino mbali zawo aa olemerawa nde yayi andalewa koma osaukawo adzikayankhula kwambiri amenewo zimene akufuna mukazimvere achinyamatawo amenewo mukamvere zimene akufuna zimenezo ndi zimene tikufuna kutino kutino kuti zikathekeno kumeneko tidzanene kuti ntchito anagwira amayi Banda aja inali yogwirika ndi kutino zofuna za anthu osauka ndi amene ama, amalira aja zikakwaniritsidwe ndi dziko likakonzeke. Olemerawa samatha, amenewawa dziko samalimva kupweteka koma amalimva kupweteka ndi aja and dziko ngati likuyenda bwino amene ajawo akamasangalala osauka aja dziko limakhala likuyenda bwino. Pitani mukatinyamule amayi akutitu.